o nwere ovu nnukwu ajụjụ ọ ga-abụ m jụọ gị onye abana m mba na nya bụ ajụjụ maka nya bụ ajụjụ gbara igbo gharịị ijele ka m jụdịnụ gị ajụjụ otu ọnwa batara bụ oke mmanwụ igbo ji eji ibe na ana be anyị a bịa gbaba ya ọkụ o nwedịrị igwe aka siri ike n'ana igbo batara na be gị jụọ gị o sidịrị aghaa ọkụ o nwebeghị onye bịara ya o nwena onye ọchịchị nọ n'ana Igbo be anyị aka siri ike bataruere jụọ gị o siri aghaa mee ijele ma ga-ata na ndị igwe ụta ha gekwe ntị ka m kwuo nye ọkwa m bụ odejimjim ị na-anụrụ onu ya ọkwa m bụ ya gboo akụbakụta onye akụ na-alụ na-ebu na-abịa ọkwado mmụ gee ntị ka m kọọrụ gị ive kpatara ya ijele ndị igbo niile ị ma ive kpatara ndị igwe nwere n'ala igbo be anyị o nwebeghị onye bịara jụọ ajụjụ ị ma na ọ bụrụ oge mgbe gboo mgbe ọ na-agba ọgbaji odọrụ ndị igwe burucha ọvọ va n'aka bịa kpebere nwa bụ ekpere were ọvọ jụba na na onye bịara mee ive nwa ka ọnwụ gbuchie ya ezi ọ bụ ive igwe na-eme mgbe gboo mana ị ma ive mere igwe dị ibe gị batabeghị wee jụọ bụ ese chacha atana va ụta ị ma ive m ji sị gị atana va ụta n'ezie na ndị igwe nwere n'ala igbo be anyị na-eji okpekpo chenu chenu wee ndị igwe ha ị ma one e si wee kejisie va aka ị ma one e si gbajisie va ụkwụ e buru akwụkwọ a sainiri asaini kpaị va n'aka a sainichaa ya ị bụrụ igwe a sainizie ihe ma ga bụ na ya ọ rụzie na ha bi n'ihe sị ka va jee ebe odogwu okwu ịmara na na ndị anwa sainiri va akwụkwọ ji akọ va na ibu na-ejere ebe unu jebe eje a narụkwa unu akwụkwọ nyere unu n'aka nya merụ ndị igwe jibe weta ụkwụ na be o mgbe o wutere odejimjim bebe ijele ndị igbo he kpalite ji ọkwọ mkpamkpa mmụọ ga-eji atụ oke ọbịa mgbụba diketerete mmọnwụ pụlapụ na igbo be anyị mmọnwụ tiri onwe ya ebenebe gburu enyi ebenebe gburu enyi mmọnwụ asaghị iri na ino ị vụgonu na a na-akwado ka e ji esi mee ị makwa ive meziri ni ka m kọọrụ ụwa akụkọ

ọ bụrụ na ebe o jere biri adịghị mma chukwu negide ya anya ọ sị na ebe nwa o jere biri adịghị ya mma ọ chọgide ive o ji eme ya ọ ma ive o ji eme ya o si mee ya ọkụkọ wee nọgharịa ijele kwa ị nọgharịgo mmanwụ anọgharịgo onowu ị nọgharịna kparịta eju ebe na ị nọgharịgo ị vụnanụ na chukwu kere ụwa ebube na gị bụ odogwu ichi ịbụnanya chukwu kere uwe tibe naghị mmanwụ onowu ijele ndị igbo ịgbakọ iri na-emebe anyị ijele ị maghị ya gee ntị ka njọ onowu ijele gbalite ji ofọ o nwekwara ọhụ ọjị nchọrọ ka m zie gị gwakwa ya ọhamadike gwakwa ya ike nga bịa kwuru ntị asakwa ntị ka ọ nụrụ ọkwa m na-ekwu echekọtara m ibe eji eme m ike ibe eji eme m gwụrụ ba o iji eme m ibe nwa chịrị na anọsi n'elu mmiri ọ bụ m ka iji akara mgbagho gekwee ntị ka m zie gị ozi zikweere nye ọhamadike irukwa eziere nye ozi sị ya were ntị ka ọ dụrụba ọkwa m bụ odo dị n'ime ime ọjị ntiri gị zie ya mmụọ ozi isi ka chukwu negidere anya mana ọ bụ mozis jeje dute ụmụ izrel duna n'obodo e kwere na nkwa ọkwa eziokwu odu ihe ozi jee dunata n'ụba kwadosie ya ike mozis jebejegide duru ụmụ izrel nababia erutere ebe eji ekewa mmiri ụbọdị kpọba ya iyi ụbọdị lọrọ ọkpọ ụbọdị gwara ya na ọ bụrụ na ba marụ na ọ bụ otu nwa ka ọ ga-eti duru ba rute na mmiri ma ba ekwene pụta kama fero egbunyụọ ba anya mana ba amazi na nnukwu ibe na-eche ba n'ezi ọkwa nwanne m a na-abara ya mba a na-ewere ya iwe ị makwa ibe meziri ị makwa ibe meziri ị ma ibe meziri mozis eji iwe duzi n'anị e kwere na nkwa ha ọkwa ibe ọmụ ya o ọkwa ibe ọmụ o mere eme ọkwa ibe ọmụ o mere eme ka mozis ji neta anya olu ozi n'obodo ekwere na nkwa tata o jere n'eluigwe o jere n'ugwu ka o jee weta iwu iri jechaa ya ha ata azụ ọ bụrụ na ndị o duru bịa eje ndị o du ana akparịbana chukwu kere ihe uwe dị ejekwude dị n'ọba nwoke ibebe uwe dị amachakọrọ ime nwaanyị enu erubeghị obodo ejere eje o rute were iwe wee tiwa iwu iri ihe ike nji ya were nahụ ya gwakwana m odogwu ya ejikwana iwe wee tiwa iwu iri ihe gwara m nna ndị kalụ ya ejikwana iwe ọ bụ ibe ekwuru ekwuo na midia n'abalị ole gara aga ụwa zuru ike pụtara kọọ Chaya ya ejikwana iwe tiwa iwu iri ya. O tiwa ya na egwu ja-adị o. Jekwa zielu nye. Ya ejikwana iwe ibe ndị mmadụ na-ekwu na midia wee tiwa iwu iri ya. O tiwakwa ya. Aka ebe ha gụwasụ. Ya etiwakwana ya. Ibe Chineke derie n'ihu na ọ ja-erute ya aka. Ike ga bụrụ mgbe ọ nụcha ọgụ ma nwee mmeri. Zielu nye ya ewerena onye ọbụla iwe. Ya gbadubo n'ebe anyị kwụ ya eje. Nene nene barisa n'anụ ka ọcha wee jide nwa igbo igbaji ebe eruo ya ọ na-abịa chukwu kwụ gị n'azụ onye mere ibe ọma dịka chi ya abụghị ya o na-ekwe anya ka m gwa gị okwu 2021 ka anyị nọ n'ihe mgbanyerezie ibe chineke tere n'aka gị n'oge ebe o ji agba ndị iro ha re ekwerugbo na mmụọ abụgbo oke nwekọ